ọ bụrụ na ị rapụ m kịta anụnwa ihe m chọrọ ịkpa bụ egwu ka m ga-eji wee kpagbadi ya mana enwere ndụ na-enene m n'iwu oje na mmụọ ka m mee ebere ndị be anyị ekene m unu unu adịkwa mma na mgbede anụnwa nwantị na ebe a nwantị na ebe ọzọ ọ dị ka a na-eme ọ bụrọ mgbe niile ka eji ekwu oke okwu oge ụfọdụ akpọtụ egwu were chụọ hyper chụọ ekwensu na ọrụ ya niile gbapụ ekwensu na ọrụ ya niile ọ nya bụ na a na-eme gbọọ ndị ụmụ ibe anyị ekene m ụnụ ndị ọma m ji eme ọnụ ị na-egekwa sị m eyi na ị na-ege ka nyewe unu na ishim oru ọ bụrụ na ị nọrọ n'ọgbọ a kpọkọta nwanne gị sị nya bịa na ọ sara ọkụ na mgbede a hmm? kpọọ nwanne gị sị ya nya bịa ka anyị kpaa nkata eji m nnọọ peacock wee na-awụ ndị be anyị arụ na efifie anụnwa na ọ bụrọ mgbe niile ka eji ekwu oke okwurekwu gbọọ ụmụ ibe ee eh? dị be anyị ka anyị kparakwa ihe anyị na-akpa maka na nke ọbụla onye ọ na-eme omume omume nakwa ebe obube obube njakịrị na azụ onye ọbụla ị fụrụ ọ na-eme omume omume ọ na-ebegbado obube obube

mana mgbe ọbụla ọ bụ nnọọ n'obodo tọrọ na gbata gbata gba na agba na-abịa ha esighị ụzọ abịa si ebe nke ọzọ wee na-abịa ya mara ebe ha si ya mara ndị ha bụ obodo a na-akọ nkọ yeri ị ma na ezigbote nsogbu dị na katanga maka na gbata gbata dịzi n'obodo anyị kịta the worst na-emezi anyị kịta bụ na anyị amazi eh, saịdị ha si abịa they come in one way and they devastate us in seven ways gbọọ ndị be anyị they just come in one way and in hundred ways we're devastated maka anyị amazi jebe ejebe anya anyị amazi naba anaba anya ọ ihe ahụ ka m na-akpa na mgbede a ka nye unu azụ na-esi m ohu

as one united zone to fight and flush out criminals and terrorists from the zone ka m gbagodu break ndị be anyị o ọ dị ka ndị a na-eme meeting a ndị ome na-akpa nkata otu fa ya-esi wakpo anyị ọkwa unu wọta ebe m si ihe mere m ji wee sị mba na m ma agụpụta this communique

ndị Igbo be anyị enwere ebe ESN batala na ihe a now here is what I think is happening ESN nọrọ onwe ya as its own body ọ dịrọ recognized by the state government n'ana Igbo mana n'izu ụka naabọ gara aga fa agbatalụ ndị Ebonyi ọsọ enyemaka so which means

ọ bụ m na-agbadata be anyị abịa enye aka na ihe gbasala anyị even when we have commissioners of police in various zonal commands m ga-enyenwu orders to the existing structure ndị police m ga-enyenwu aka na ihe na-eme na be anyị hold on a bit enwere ihe na-eme ụfọdụ ma ụfọdụ amarọ

what's happening here it's also that Ohanaeze ma na ezigbo nsogbu dị Christian Association of Nigeria also makwu na ezigbote nsogbu dị ọzi ha na-ekwu ka ndị a na-agwa a na-anụ that's another thing ndị be anyị now here is the disparity ihe mele m ji wee gụọ this whole items even though na ọ dị 15 agụsịrọ m ibụọ ka m jumpụọ nya nwa obere maka oge anyị nwere anyị eji wee kpa nkata Meeting agreed that military policing in the southeast should be adequately funded and become effective. Military activities, military policing, military policing in the southeast should be adequately funded and become effective.

with all in all fairness mana the men nọ n'ụzọ na-epolisi gị most times do not even know the terrain and I am wondering how do you want to guide or guard someone you do not know his or her language or terrain so ị bịa n'ugwu ị na-afụ ndị Igbo in a place that they hardly know atụọ ha bomb o jido ha ncha niile zaa gwepịa because it's a place you don't even know ọ bụrụ ebe a ka a mụrụ gị ọ bụrụ ebe a ka ị nọtụ e needikwara ile anya na ihe gbasara military ahụ e needikwara ịkpa ya ezigbote aka because you cannot carry people and be sending them to place otu a ka ọ dịkwa na youth service ọ wụ onye kwuo ya a hịọ ya ọnụ otu a ka ọ dị na youth service a couple of people ya eje youth service that integration adị ya but all the times ị fụ na ụfọdụ na-eje youth service si enafere nwunyu anya funyu anya ụfọdụ esi ebe ahụ nụrụ di yaramiya ụfọdụ esi ebe ahụ nweta ofu ọrụ nwanụ ya eburu ya na-eriere onwe ya ofu ọ mara ma ọ na-akụta ego nwere onye ma ebe ndị be ha amadị ebe ọ nọ so now that this security ebube agụ outfit is brought forth kedu ka a ya esi wee mee ihe a ka o yie ihe considering this communique with item items 15 no open grazing now ha apụtago ho ha sị ho ha ha ho no open grazing guys no open grazing right ya bụ onye chọọ ịchị efi ma ọ zụọ efi ya jee nnọọ ebe a na-ere ana ọ mara ego one ana na-ada o goro ana were chịwe efi if that is what I understand by no open grazing maka na ana bụ mmadụ nwe ya ọ na-abụ anyị rukwuo be ha anyị na-ego ana were arụ ụlọ anyị na-erent places anyị na-ebi anyị ara awakpo anybody awakpo were anara ya ahịa n'ike wee sị mba na ọ nke anyị ka ọ bụ because na anyị nọ one Nigeria so no open grazing is a good development kedu ndị ya eme ka no open grazing na-adị effective ọ otu vigilante anụnwa na-agwa m unu n'Enugu na enwere forest guards the forest guards are not smiling guys ha nọ everywhere oh. enwere ọnụ ọtọ mpe ezema ka anyị jelu for investigation nwanne anyị wee discover na that forest dị entirely secured so i really applaud the forest guards nke ndị Enugu mara m nke ndị Anambra mara m nke though nke Anambra na-ekpokwa ajọ ọkụ maka ị bata na Nawfija 10pm ị kọọ ebe i ji eje ya fụ ha aghe 10pm ị kọọ ebe ị na-eje ụdị joint ọ sọrọ nwee ụdị customer ọ sọrọ nwee once ten kụrụ i mechie na-ana na Nawfija be anyị the vigilante there are not even smiling at all they are not smiling ihe gị fuo gbim gbim ị gwa ha ha ha ya esi imi n'ana chọta ebe ọ dị except ọ na ọ bụrọ ebe a ka ọ nọ wee fuo na onye iro bịara gburu ya and hardly ka ị ga-anụ ụdị ihe a ndị be anyị ka m banye n'isi sekpụ ntị m ji wee gụpụta these items Chief Raphael Raf Uwazuruike

governors esitigo ha enyego anyị communique 15 items gwa anyị do's and don'ts na ka ha si chọọ ka ihe gbatakwuo now ka m nye unu a little biography of uh, Chief Ralph Uwazuruike the little I know about him bụ na ọ freedom fighter bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị MASSOB mgbe dịka mgbe ama m ma ọ ka na-ekwu ka ọ na ọ naazi ekwu

in Nigerian court ndị be anyị ọ na-agakwa ee ama m na ọ na-aga ebe unu si ege m ntị bụ sọsọ na solid 100.9 FM n'Enugu achọrọ m ka unu tọọ ntị n'ala ọfụma ọfụma ana m enye unu a little biography about uh, Chief Ralph Uwazuruike he's been detained severally charged for treason

in his bid to continue leading Igbo youth to their untimely deaths. Okay, here is a big one. Leading Igbo youth to their untimely deaths. ọ bụrụ na kịta Uwazuruike nọ ebe a nụnwa aka m ajụ ya ụmụ kịrịkịrị ajụjụ but since ọ nọrọ ya I will just also give you a little of his biography na-agakwa ebe m na-aga so that ka m raise the questions m chọrọ iraise tata ndị be anyị

and then accepting Ebube Agu more than ESN and IPOB. Unu ma na o nwere at a time m sị na ọ bụghịzikwa oke odide ihe na social media ọ bụghịzikwa oke ọkụkọ ọnụ na social media kịta nụnwa we dey play the show maka anyị enwere dụka m pen knife n'ụnọ sorry this is a political program on solid 100.9 fm ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọ dị na nọmba 10 b Savage Crescent n'ime GRA na Enugu Ozioma Ejiofor na-ekwu okwu ada Nawfija ji eme ọnụ ada ọ na-abịa ifere ọchị eze ego ga-adasịsịa my question is founder of this movement for the actualization of sovereign states of Biafra and leader of the Biafra independence movement Chief Ralph Uwazuruike sị na the only security outfit

achọrọ m ịma o nwere ife melu unu chee o ji wee kwuo okwu a is there a reason unu ji wee chee maazị Uwazuruike ji wee kwuo okwu a nya na maazị Nnamdi Kanu ana-ese okwu ha na-enwe nghọtahie but here is the thing unu ma na o nwebudu mgbe anyị esere okwu bụ ndị Igbo anyị ka m nyezi unu ọnụ enwebudu mgbe anyị esere okwu ihe dị mma na be anyị anụnwa bụ onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ ọ ihe dị mma na be anyị anyị fụrụ anụ onye na sprout iwelite isi enu ihe a na-eme ihe bụ hmm, come on wekpuo isi gị ahụ ọsịsọ wekpuo isi gị ahụ ọsịsọ ọsịsọ ndị be anyị what do you think is wrong n'etiti ha naabọ kedu ihe i che na-ese n'etiti ha naabọ and then before now ọ dị m ka ha na-atọbu before now ọ dị m ka ha dịbu na mma before now but for him to now realize na the only security outfit enwelu n'ana Igbo bụ Ebube Agụ a nke a ehibelu nwanne nya and that the IPOB and Eastern Security Network na ebe ha dị functional bụ sọsọ na social media something is up kedu ihe dị up o nwe ihe esiri n'ọkụ na-asụ mana anyị ama ihe dị n'ime ite kee ihe unu che na-eme 09023111109 09023111109 na 0909771 109 0909771 109 chetanụ let me give the instruction ka ọ dị very clear program a kịta anụnwa bụ a very delicate program and adị m very concerned about this particular program ị kpọọ mụ n'ekwentị sọsọ ihe naa gba aka ị ga-emelụ m i wetuo obi ana i kwuo okwu ka mmadụ ị kpọọ iyi na radio station m egbubie ngị point of order ite iku egbubie ngị another point of order nye gị address sị gị redress na ihe i kwulu ekwu i merie egbubikwekwe ngị gwa gị na ọ mụ nwe ọnọdụ a na-achị achọrọ m ka anyị kpaa nkata ka nkata yele anya oye so that people who are not who are just ịmago na-agba onwe ha war onye ọbụla adịrọ at peace with himself ayaha ebute ụmụ igbo dabalụ into a, a, a stress some people nwelụ within themselves because this is a serious challenge anyị nwelụ n'ala igbo security challenge abụrọ challenge a na-abụ achụba ya achịrị ụtaba n'aka wee na-achụ ya so for onye dịka a freedom fighter mbụ maazị Uwazuruike as far as I'm concerned ee Chief Ralph Uwazuruike onye dịka onye jegworo nga mfugworo 30 wata 99 dịka Chief Ralph Uwazuruike ị na-ekwu hoha now to someone else who is also a freedom fighter ndị after ọdịm na mma ndị igbo just like himself ndị after otu igbo ya-esi wee dị mma bụrụ ofu jikọta ọnụ na-emekọ ife just like the kind of fighting he was agitating when he was in MASSOB for such statements to come out from Chief Ralph Uwazuruike to Mazi Nnamdi Kanu who share almost the same idea of igbo na igbo jebelụ onwe ha igbo nwee referendum igbo sị kewaa onye ọbụla naa i know before now na udo dị n'etiti ha na abụọ but maybe something has happened that we hardly do not know about whatever it is ka anyị chọrọ ịma na mgbede a nọ what do you think melụ maazị Uwazuruike ịtụ aka na ESN nya na na IPOB dị only functional na social media the reason I'm asking is this maazị Nnamdi Kanu e declare go no market onwekwana onye m furu jere ahịa ụbọsị ahụ sọ mụ bịara ọrụ ee e, Nnamdi Kanu asịgwo anyị sit at home no election ya bụ election a tụrụ ya mana dịchị ya and what I am I'm beginning to wonder is the credence Mazi Nnamdi Kanu nwere to the point na ndị South East governors aghọtabe na the guy agago wako

and ihe niile ka ọ na-aga ọfụma it got to a point when we were growing maazị Uwazuruike a ma ya ama na MASSOB na-ewu ebe niile it was a serious agitation he was a serious agitator the same thing otu ahụ esi tụọ nya nga ka esi tụọ maazị Nnamdi Kanu nga for treason almost the same kind of way so echekwa m na ha naabọ aka aghọta onwe ha right for this kind of

adaaka ọnụ ị na-egekwa bụ mbịa nye gị ezigbote nto nto m na-enye gị facts and figures o doo gị anya na m abịara ịkọ story story ịkpọọ m ịgwa m ihe a dị n'ọkụ esikwiri kemgbe ekweghị eye eye na-achọ ịkọ achịcha kịta ndị be anyị 0902 311

biko ịkpọ anyị rapport chapter 1 verse 1 ọ na-ekwu gịnị gị gbatunata igwe redio gị ka o wee kwe anyị mee ọ bụrụ na igbuo nya nkenke onye ọzọ ewee tinye ọnụ anyị ewee ghọta ife anyị na-akọ ọfụma ada ete iku ka m kwukwuo ya ọzọ iwetucha obi ana ịkọwalụ m ife dị na enwere ife dị m anwa bịa achọrọ m ịmụ ya ịkọwalụ m ife dị ka anyị maa ma iwu a bụ na anyị ya na-eje parallel lines all the time ọ dị m ezigbo mkpa hello
good evening o oh.
wee

o nwere ihe ọzọ butere okwu a na-abụghọ ihe ahụ ikwuru mgbe mbụ ihe bụ omenala anyị gbajụ omenala na enwere onye ga-ekwe nwanne gị nwoke eme nwa nwanne gị nwaanyị mee ihe ọma maka na ọ bụrụ gị nwa ịchọba ihe bụ ị je-esi wee mee ka ka ka ka ọ daba n'ogugo mmadụ naabọ na-ekwu na ha na-ekwu okwu ihe ọ bụrụ maka n'ime eche na ọ bụghịzi gị ma ọ bụ na onye nke ọzọ eme karịa gị ịgbasowazịa ya mgba ihe Uwazuruike na-ekwu abụghị anyị bụ ndị Igbo mma n'obi Ebube Agụ aka bidoro ya aka nwere onye nwere m ya ọ nwere ihe mere maka ya ọ bụrụ ya bụ nke chigore nwoke ibe gị akpọchiri na nga okay ọ na-abụ na nga ka a na-akpọchi ọ bụ na eh, so ihe na netwọk ka a na-akpọchi mmadụ na nga ihe emegoro anụ ọgụ agwa igwe egbusichaa ndị IPOB mana ụmụazị nọ na-asị na ọ na-eme gist na social media ọ na-ekwukwu ya ka onye nwere uche ka ọ na-ekwu ya

ndị hapụta otu ndị ka anụ aka na um, ihe ndị oyibo na-akpọ ka m kwuo sị superiority okwu superiority a bụ ọkwa ya ka ndị anyị na ndị Igbo mkpụrụ ha na ndị Igbo chọrọ ka anyị wee ka ndị Yoruba ma karịa ndị Yoruba ndị nwere mmadụ ọ bụrụ na e were superiority dobe n'akụkụ ka anyị jikwa anyị ọnụ n'orugokwanụ mgbe a ga-ejikọ aka ọnụ Uwazuruike kpọọ nwanne ya nwoke Nnamdi Kanu ha abụọ nwere ofu obi na atụmatụ etu a ga-esi wee mee ka ala Igbo gaa nke ọma sogote abụ m okenye ma ọ bụ na abụ m onye kacha aka mara ihe bụ na abụ ihe m ji na-ekwu ya na bụ ọ bụrụ na a na-ekwu okwu na mmadụ ebe ndị herdsmen debụrụ kwuo mmadụ mmadụ ga-azụgbụburu ya Ebonyi steeti a ya onye na-akpọrọla anyị ama ma ihe a na-akọ confam nke a na-ekwu ebube agụ abụrọ onye ha ga-eji wee gwuo egwuregwu ọ dị anyị ncha ụtọ ka anyị jikọ aka ọnụ ka e nwee ebube agụ nwee ebube agụ ijikọ aka ọnụ anyị asụgo oyibo karịa ọtụtụ mgbe na redio na telivishọn si were bute na anyị adịwe ka anyị na-esi wee bụrụ ndị Igbo ọ na-abụzikwa ụmụ Igbo ka a na-eme ya Biafra si n'elu Biafra si n'anị ka anyị jikọta aka ọnụ nwee ebube agụ ka anyị mara ma Biafra ọ ga-esi na nke a wee bịa biko nụ Uwazuruike

ndị be anyị ọ na-agakwa ee ama m na ọ na-aga onye kpọọ ọma ịchafụ ịchafụ you shouldn't talk more than 30 seconds one minute highest halo ee ọkwa adị m mma dadị ee gwa m afa gị na ebe i si akpọ m ka ị na-aga n'iru ah, netwọk gị adịrọ mma halo halo netwọk gị adịrọ mma o onye o halo ọ dị mma ndị be anyị ebe unu si anụ onu m bụ na solid 100.9 fm ọ nọ na mba ejelu mba ozi dị na nọmba 10b savage crescent n'ime gra n'enugu ana m afụ a couple of challenges na-aga on na social media platform mụ at ijele solid at solid 109 at Christiano Ozioma Ejiofor na YouTube ụfọdụ na-asị na ya bụ maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi ndị IPOB na-incite ndị ụmụ youth anyị na Naịjirịa ha na-eje iru ọgụ na-anwụ for nothing sake and then ọ nọdụ bili Amerịka biri n'ọmarịcha hotel ka ọ biri n'ọmarịcha ebe na-enwere obi aṅụrị amara m ma ọ nya nwa na-eselụ nya na e, e, Chief Ralph Uwazuruike ọ bụrụ na unu ma ihe dị n'ite a esikwiri n'ọkụ gwakenenụ anyị na ọ dị ezigbo mkpa ka anyị mara ihe na-eme hello hello onye o

ihe o bidoro ime ee, tupu ya aga mba ọ mba ka ọ gara Ee, anyị na-ahụtakwana ya na ọ nara ego maka o nwere oke ị ga-esi wee na-alụ ọgụ nnwere onwe wee nọrọ n'obodo ịnọ n'ahịa wee na ọkwa na-ekwenye na security ndị ahụ ị la-alụ ọgụ ka ị pụọ n'ime ha ka ha bịa bịa na-echekwa gị o nwere isi n'omenala na abụma ọ ndị Igbo ka ahụ rụọ ya wụdị onye isi mụ ahụ na-esere ha Ee, maka na maadị gbochiri ya ihe niile etuga ya Okay. Ọ, onye nwere ike kọwara ihe nwere ike ileta Okay, ọ dị mma.
Okay, now it's good we are hearing this uh, kind of statement. There is an assumption na Chief Ralph Uwazuruike nara ego n'aka ndị gọọmenti mana amarọ m how specific that story dị ma ọkwanụ how true that story dị e nwere onye ga-akọnfamụrụ anyị nya bụ story mara ego one ọ naara na mgbe o ji narị nya bụ ego ka okwu a chaa iru the the the only the only confirmation nọ there now mụ na gị kwesịrị ịghọta wụ la o nwere otu nke ọtụ ka gụnwa si wee na-ekwu na mbido otu program a ị nọ na-asị na mgbe MASSOB nọ na-acha ọkụ na-acha ọkụ ihe anyị ga-ajụzi onwe anyị bụ kedu ihe mere MASSOB ji wee jụọ oyi onye isi ha wee ga-anọrọkwa n'ime obodo ahụ wee na-apụta wee na na-esonyerezi Nigerian gọọmenti ee
okay ngwa ọ dị mma ka onye ọzọ ta itu ọnụ
daalụ sir ị ga-adị hello
good evening
um, afa m bụ maazị Chukwu Igwe okay Igwe ndewo sir

obi aṅụrị dị anyị n'obi ihe a bụ ekpere anyị na-ekpere asị for for some years now at least ka ka e nweta eh, eh, unity Eh, ka anyị bụrụ otu ka olu anyị bụrụ otu ihe anyị ga-ebukọ bụrụ otu so ihe a bụ ihe anyị chọrọ Eh, ọ in fact obi aṅụrị dị anyị ọfụma nnọọ and ihe ihe ọzọ m chọrọ ikwu is that eh, ịma

ok mana ọ bụrụ na ị na-expect that from him ka m jụọ gị ofu ajụjụ hmm? and then in his mind he thinks that Mazi Nnamdi Kanu dị highly insultive na ọ naghị ege ntị na ọ naghị anụ advice na ọ na-akparị everybody because that's exactly the meaning of what he's saying that

ehe ngwa na-aga n'iru dịka nọ na-ekwu na bụ ọbụrụ na ndị abụrụ m ojere na-ekwu na ọdịma na jikọkwara nwere ego oke ọ sị na igbo na-egbu onwe ha asị na oyibo na-egbu ha ndị ndị igbo ihe ahụ chukwu chọrọ ka unu mee awụga ajụjụ ndị kwesịrị ka aka ya biko nna m gwụkwarụ na

nna ị kpọọ anyị na-ekwu okwu ozigbo ozigbo ịchafụ ịchafụ hello hello
Hello.
Good evening, oh. Ndewo, sir. kee ife afa gị bụ kedu afa gị nna netwọk gị adịrọ mma nọghalịtụ nwa obele okay anụrọ m afa gị but go ahead netwọk achọrọ ka ị gwakwa anyị okwu nọghalịtụ nwa obele ya netwọk achọrọ ka ị kwuo okwu ngwa nọghalịa nwa obele ka ị ma ma ị ga-ekwunwu okwu a ya
ngwa gwa m na ana m anụ

ihe m na-akọta chere ka anyị kọta bụ na na ọ dị ka onye kwuru okwu banyere na Moses oge Moses dupụ ndị Izrel wee na-aga wee rute ebe o rutere na e nwere ihe merụ ụkpọrọ ya onye nwaanyị ji wee si anya na ọgba akwa anụ mbụ ala nwaanyị kwara na nkwa then ịlọ continue so ebe mbụ ee Uwazuruike bịara ee, nọgidezie laghazi wee jee join ndị ọ- naijiria gọọmenti ya bụ na onye nke a bụ onye onye o mee ihe ọ pụtara ime ee napụta anyị

chineke ya usoro ya wee napụta ụmụ igbo onye ọka nna igbo daalụ sa ndewo ee eh, ndị be anyị ebe unu si anụ onu anyị bụ na solid 100.9 fm ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọ dị na nọmba 10b savage crescent n'ime gra na enugwu afa m bụ Ngozi Ejiọfọ ada Nọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa efuru ọchị ezi ego gị niile a na-adasịsị ife m na-akpa na mgbede a bụ na anyị na-ekwu okwu sekuriti ana igbo niile wee na-afụ ka o si wee gbatakwuru na ọ bụrọzikwa egwu a chị ụtaba n'aka agba ESN wee gbaa mbọ sị na fa chọrọ inyelụ ana Igbo aka ka a ma ama ihe a ga-adị mma ka ndị ome yara ịna-ememina anyị o wee bụrụ na mgbọsị a nụrụ ọgụ na ebonyi na anyị nụrụ nwa gengem na ha so wee nye aka ọgụ ji wee bie ọsịsọ e ji wee gbubinata ndị ebonyi nwajai anyị wee nọrọ n'elu ya ndị South East Governors wee mee nzukọ gbọsị ụka wee kọwapụta ife ha kpọrọ ebube agụ m wee jụba kedu ndị a ga-etinye na ebube agụ a kedu ndị bụ the security outfit ebube agụ ke ndị a ga-erekrutu n'ime ya ọ ka mma itinye an existing structure mbụ ESN n'ime ka fa wee gbadoru ha aja n'ukwu ka fa wee rigobe na fa yara ada ọ dịka o kwere omume ebube agụ a kịta abụrụ anyị egbe na ube na one ka anyị nwere ndị mmadụ ga-eji wee rapụ ụmụ fa ka fa baa na ebube agụ ebe gọọmenti sị anyị na fa ayazị enyenwu anyị egbe na egbe dị prohibited ee ụmụazị a apụta mebe ebube agụ ọ ebube agụ na-eche na agụ ụfọdụ sị kedu agụ nwa kere kedu ebube o nwere o ji eme ebube agụ o ji echekwa nchekwa ndị nke ESN anyị fụrụ n'anya sị na ha nwere ike ichekwa ọfịa niile chekwaa ịkpa niile na fa zuru ka e mee m wee jụkwakwa ọzọ keezi ife mee na fa nwa na gọọmenti anara alụ a sị na fa na gọọmenti achọrọ ịlụ but they are existing as a structure they are not associated with anyone m wee na-ajụkwa otu a kịta anụ wee fụrụ yara ma ihe a na-amụ polisi ọkụ agbawacha prison yard nsi aga on ọ bụrụ na ndị a na-ebuye bụ ndị esn na ndị ipob these two eh, eh, people pụta sị na ọ bụrọ fanwa na-emere eh, ife melụ n'izu ụka gara aga ekwucha nke afụ ọ dịka ahịhịa adaji awakpo ndị Ebonyi gbuo ha jaja ọ dịka ahịhịa akwapụ orukwakwa nyaa anọ m na redio egbukwakwa ọzọkwa na Ebele m sị mba na ihe nke a karịkwa ude ekwe ya ka anyị ruteziri n'ọtụtụ a wee na-enene headlines wee fụ na onye isi ndị MASSOB mgbe dị ka mgbe amarọ m ma ọ ka bụ onye isi ha but everybody ma na ọ nya bụ onye isi ndị MASSOB as at 10 15 years ago ọ nya melụ na MASSOB na-ahasi ọnụ ike even before anụwa ụzụ IPOB anụwa Nnamdi Kanu even though uh, even at that anyị wee na-ajụ why is there something fishing o ji wee pụta wee sị na security structure ọ ma anya bụ nke anụnwa e hibere nwanne nyaa a kpọrọ Ebube Agụ by state government ndị ani Igbo niile na ESN na ndị nke IPOB na ebe fa na-ahasi ọnụ ike bụ sọsọ na social media so then i'm asking these two people as much as we know

ọ dị ka their structures dị bigger than some of our structures na ndị na-achị anyị n'ani Igbo but I wouldn't say 100% because enwebeghị data ngosili that fact mana kedu ihe melu o ji wee sị na ụfọdụ ndị bụ sọsọ na social media ka ha na-exist ebe ha naabọ na-achụkọrịta ofu ihe that's my concern m wee jụba ndị be anyị mmadụ naabọ a na-ese okwu gwanụ m kedu ife mere ụfọdụ ndị ji wee chee na Chief Ralph Ụwazuruike anarugwo aka azụ n'aka Nigerian government merụ okwu ya ji wee dagharịa n'ụdị ọzọ ka mmadụ si wee kwu na redio a do you have a fact to that effect na Ụwazuruike nalụ aka azụ were wee gbabazie egwu ndị Nigerian government or are you assuming na ọ nara aka azụ wee gbabazie egwu ndị Nigerian government because o dolu m anya na ife Nnamdi Kanu ji wee kwụrụ kwụsie ike na ọ na-akparị mmadụ ahụ bụ maka na enwerọ onye na-agwa ya nke ọ na-ekwe enwerọ onye bịa na-ekwu nke ọ na-anụ bụ maybe na asị na ọ nara ana aka azụ ọ bịa nara ya anụ nke onye ọbụla na-ekwu he has a mind of his own and he just moves according to the spirit otu o si dị dị anya wee nwee massive followers wee nwee serious sponsors wee nwee otu o si asị ndị Igbo sit at home he sit at home afụbe m onye mere ihe mbụ karịa Ụwazuruike anụnwa na maazị Nnamdi Kanu ha nwa bụ ndị na-ahasi ọnụ na ihe gbasara freedom fighting kedu ihe melụ ha naabọ eji kwekọrịta ejizi ekwekọrịta rather kedu otu onye isi Ralph Ụwazuruike si wee sị na ebube agụ e hibere nwanne nnyaa bụ sọsọ ya ka ọ ma according to ihe gọọmenti kwuru na ndị nke bụ existing structure even though na identify ha with government ha identify ha onwe ha with any government na ọ marọ ha because they are only existing on the social media ejerọ m ebonyi afụrọ m otu ha si nyelu ndị ebonyi aka na ogbugbu e gburu ha n'izu ụka gara aga but we heard nwa kepukepu na ha nyela aka na ihe Ebonyi na ogbugbu e gburu ndị Ebonyi so that's my question what's in this pot ndị n'enu ọkụ esiberọ anyị amarọ kedu ife na-eselụ mmadụ naabọ a since they are pursuing almost the same race ife fa na-achọ bụ ka anyị nwee biafra ife fa na-achọ bụ ka ndị igbo nwere onwe fa ife fa na-achọ bụ ọdịmma ndị igbo ife fa na-achọ bụ otu a ya-esi wee kee wee na-ekenye ndị igbo yara ikewo ndị igbo i think the two of them are hustling for the same thing but ọ dị ka e nwe falling apart along the way

na e nwerọ ihe dịka ESN bịalụ na Ebonyi bịanyelụ ndị Ebonyi aka mgbe a na-egbusisi ha na e nwerọ ihe dịka ESN that's a confirmation a first hand confirmation at least we're on air then again anyị agụziri ndị Fulani herdsmen ajọ afa for nothing na ndị ebe a na-egbu mmadụ na Ebonyi nwere boundary with ndị Benue and na ihe a bụ crisis between ndị Benue na ndị Ebonyi that boundary na ndị Benue na-abụ a nọkata a wakpo wee mee ife fa chọrọ ime wee pụwa we're not saying that's what it is but we're just hearing first hand na ọ bụrọ per se na ọ ndị Fulani which means

ọ na-afịaba arụ ọ fịaba arụ the foot soldiers here ka ndị polisi na ndị amị na ndị ihe niile ma I tell you the truth anybody who is pushing you into war nne ee eh, ị fụbe ọgụ a nụrụ anụ ị fụbe ebe a nụrụ war real another thing na anyị ji ajụ ajụjụ a bụ these two guys are pursuing the same thing kedu the fracas gịnị na-ese can we do better i think we can 09023111009 ka m je zụọ afịa ọ bụrụ na m chiyata azụ ka anyị na-aga n'iru afa m bụ ozi ejiọfọ ekene m